jiri ya ọfụma na a na-agwa ndị mmadụ ihe ada anụ ihe kịta na ege ebuzi ebu na-abịa ebe a ama ihe etu nonsense buata ya buata ya buata na ọmụ ya na-abịa ebe a igwe igwe ihe atụ mbọsị afọ bụ mbọsị nkwọ nwa ọcha gbakoo nga arọbụnagụ agwụ bụ isi dibịa bụ mbọsị na-atọ ụtọ egbe ebe n'isi ubiri gburu ọbịa ọbịrị gburu ubiri ubiri mgbọmgbọmgbọ arọbụnagụ agwụ bụ isi dibịa aka osi ihe ojii ya gbara abụ ezu na ọma mba agbakoo na ọnwa adọtọ jesi nwa mmadụ nwanne m alụsi ego bịara aka ọbụmọnị ọ na-abụ ndị mmadụ na-eme ife m na-agwa ndị mmadụ ihe ọ dị ka ife eji egwuri egwu ihe m ji emere ihe a mbọsị tata maka ọ bụ ife ka m ji emere ihe a ụnụ nepụ anya kịta onye a nọ ebe a bụ ndị na-ele ife na ọdụ yoruba ọ na-ebutere m ife ọrụ m kwụọ ya ụgwọ na-egenụ ntị ife m na-ekwu mete ife a ọ na-ebute ihe m kwụọ ya ụgwọ ndị na-eje ahịa erike ihe a na-eme ebe jenụwarị ka ọ febụ ọkwa kemgbe ihe akwa febụwarị ka jenụwarị nche ịrụ ọrụ ndị agha gwụrụ oge ite erike and ihe m chọrọ ugo dị ndụ ọ bụrụ na enwetarọ ugo dị ndụ m wee sịzị chọba isi ugo isi ugo mgbe ahụ ihe a na-ere isi ugo mgbe ahụ ebe 30,000 either 30 or 35 wee kpọọ ya sị ya bute ife ndị ọrụ ndị ọzọ sị anyị ejije ya gwa ya na nke nwaanyị ya jee nke Alhaja Latifa onye ọbụla ma ose ose ọnịcha ya ji eju esi ebe anụ na-ekwu Alhaja Latifa ya jee ebe a weta isi ugo ọ bịa gwa m ego ụnyaahụ ka m kwụọ ya ụgwọ wee jee ebe a kpota isi ugo ịnọ bata sị m na isi ugo bụ 70,000 70,000 ọkwa ya isi ugo bụ 70,000 m wee nye ya ego sị ya nye Alhaji Latifa ọ pụsịa ihe akụọ m n'ahụ m sị ka m kpọọ Alhaji Latifa m sị mba m jebezie m zie nwa be m nke ọnya ya je m wee zie nwa be m a na-akpọ odibe je sị ya jebe ime ahịa ya jekwu ya jụọ ya a na iti Alhaji ha si ego ego ole izu wee jekwu n'iti ya Alhaji Latifa Haji Latifa wee sị na isi ugo bụ 35 ya lere isi ugo ma nya ma pụta na apịrị ya n'ọnụ 70 cent ya times ya by 4 that is each one ọ na-enwe gain of 35,000 hmm. wee bịa n'ime ahịa wee mitie ya alaji jee na nke ya onwe ya na-akpọkọ ya yawo egele bute anya n'elu tebụl ego I was very annoyed out of anger mụ avibratewe n'ime ahịa at a time people na-adraw attention sị mụ mụ forget ya mụ mee ya so o tekisi ebe two weeks or three weeks sị ya na-akpọ ya sị ya ya forgiving you na nwa agbaghara gị ya gbaghara ya wee yọọ na because ha na-ebute m ihe ọrụ mgbe ya gwa efe na ihe m nidi na ebe ihe dị na ọ na-aba m enwe efe ụmụ ọrụ m na-eji ebute ife ka nkụ gbaghara ya so my greatest surprise bụ last week Tuesday o nwere ọ bụrụ unu na-efolo ndị bịara ebe a n'ọfịs last week Tuesday onye ya afụ ya ka ọ bịa fụrụ onye e butere ebe a nwaanyị a ya-agwọ eh, alụsị ji aka so nwaanyị ma bịazie ndị bịara ọrụ mmadụ eri nne a ma eme express ebe a o nweghị ego ya bụ akwụ iche the only consultation fee a na-ana gị 10,000 naira nke ụmụ be m onye ọ na-ama maka ya some people ya-abịa ebe a na-agwa ụmụ be m ka e nye ha 50 taa ka afụ m ọ mbọsị ndị mmadụ ya aka nkụ so that day people eri nne o nwere ndị nke nọ ebe azụ maybe onye afụzie ya ka o bu ihe nche ya bute butere m pụọ zikwa ozi ọzọ bute ofu iruo n'ọnwa be m ka ọ bụ because all ife the guy bụ the person kwuru ọ kpọpụ ya n'akụkụ the boy gwa ya na ihe ọ chọ ịgwọ bụ oke ite na ọ ka amara mụ na ya ekwugwe na ọ ka ọ kwụzuo ụgwọ ya nyere ya aka ka ọ gaa ọsịsọ ya ma nọtega aka ebe a na ọ nya ka ọ bịa lahụ na họtel wee pụtakwa tata o si Lagos wee bịa o wee kwuo sị ya na ya ihe e ji agwọ oke ite bụ 600,000 hmm. wee sị the boy ya kwụọ ụgwọ mana anya ahụ ọtụtụ ha si ego the guy akwụọ ya 300,000 gwazie the following day ka ọ kwụọ ụgwọ nke fọrọ afọ to my greatest surprise if uh, this thing happened on Tuesday then uh, Wednesday Thursday the guy send the message na WhatsApp and na-enwe a lot of messages from different contacts m na-areply at my own convenient time nke m efinish ya emesịa m reply kwa so mụ afụ message mana mụ adị too busy message sendịkwa message na-agwa na-ajụ m kedu mgbe a ya-arụziri ya ọrụ nwa kedu na ndị ọ chọrọ ịkwụtọpụ balance m jụkwa ya kedu onye ọ bụ o wee bịa kọwazie m na ọ nwe nwa be m ọ na nwa be m ezighị ozi ozi na nwa be m nara ya ego wite afọ ya m ibe nche kedu nwa be m ọ bụ na Uh, mụ na Odumeje ha nọ mụ na ofe agụ a nọ Chukwudi and many of them I know what they will do ọ sị na o nwe onye nke ọrụ kọwasị ya describe ma na nwoke m a wee kpọọ nwoke m a na fon sị ya kedu onye ọ narị ego na anyị arụrụ oke ite ọ kọwa ya na o ji narị ego wee pụọ n'ụzọ ndị ori rọọ pụọ nke nwa mee kọ nche na ife nye ihe 3 days ya wecheta the money back wee kpọọ the guy send ihe mere ya ka uro da na mma arụrị ọrụ mana ego a abịa to me na mgbe fọrọ ego n'ikuku so agwasị ya m mesịa zie ozi kpọkwa jee ndị na na ya na-agba nọ n'ime afịa ya na agba ya efe ị jee n'Ose a ya-agwa gị ya na ndị nna ya na-eme sị ya gwa onye a wetara m ego m ị ghọta data ọzọ sị ya weta nyere ya 3 days o weta the money a nọ na-eche ka e weta ego ka e weta ego ka a pụta n'ụtụtụ a bịa n'ọfịs na e buru ya itinye ma sị na ama ama na akwụkwọ ama mana ị ma na arụsị ji ya aka hmm. ọ ihe onye metere na-eso ya m lapụ onye a kịta ebe ọ nọ na hapụ ya taa na echi nwanne echi onye a anwụrụ ụmụ nwanne bịakwuru ha nọkwuru na-akpọ na fon sị mara ihe a ya-eme ihe m ji ekwuru ihe a bụ aha m alike achọ m ka a pụta ka a sị na arụsị nọ na-egbu ndị mmadụ ọka nkụ ihe anyị bụ ụmụ nwanne ka aba chọọ m ihe a ga-apụta echi a sị na dọkịta jesi ya na arụsị ya na ihe ọ na-egbu ndị mmadụ adịrọ mma ọ dịcha ka ọ mụnwa na-egbu ndị mmadụ aha m alike ife na-enye nsogbu amaala a na-atụ na nọ na-anọrọ onwe m na-akwụ aka m ọtọ nke m ma eme m mee nke m ama m zuoro onwe m ike ngwa m sị gị chaa n'ihe a chaa n'ihe a you don't play with me ọ ihe o mere o mee nke izizi m gbaghara ya nke a nke ebe ihe m na-agwa na ihe wụ nde atụ onye daatụ ị jee n'Ose ime anyị jụọ onye a na-akpọ Alhaji Latifa jụọ ya otu ibe asị ma ya ka ọ ga-ebe nkwa jụọ onye a na-akpọ Iyawo all of them were begging them mụ agbaghara ya nke a na just happen eh, a few weeks ago na that was last week or last week Tuesday ka mm-hmm. mm. a na-agwa ndị mmadụ unu nọ unu erizina ihe mmadụ ihe abụrọ nke gị etinyezina aka na ya ana ihe m na-ekwu ya maka na ị jee kịta na Facebook na eh, ndị ji my pictures my video dị ebe ahụ karị more than 100 a na-emepe Facebook account o ju ebe niile na-aghọrọ ego ndị mmadụ n'Igbo ndị mmadụ na-akpọkasị m na fon omedemekwuo ma onye nke mụ na ya na-abụ onye m ma ka onye na-ebute m ihe onye na-asa okwu na-anatụ ego kịta arụsị ejide gị ya na ọbịa ebe a ihe anọzi ndị ma na-akpọ ọnwụ ma ihe ka ọ ghara ịnwụ ọnwụ nkịta sị ihe asị na ọmụ gburu ya mana mana arụsị eh? ihe ọmụ ihe abụọ nke ga-etinyezi n'aka na ya ewezina ya ịmara nke bụ nke jide aka ewere nke abụrụ nke gị ụmụ ihe a ghọtara na ezo nwere ihe ọ na ihe ọ na ọ bụrụ na ọ pụtasị m na onye idiri ego m chọọ kwicha normally a na-eme ya onye nọ na-achọ otu a chọrọ ya 20 chasịa ya jide na ọ na-atara anyị ọ na ọ sị na nwunye ya dị ya mkpa na onwe nwoke ama otu anyị esi mara ihe mụ na ya eje dana isi na-azụ e, e, nara onye bịara ọrụ ego narị atara ndị ta azụ onye a na-akwado ịkwụ awa balance fọrọ afọ before wee orichie m ọ gwụla nke ọ ha n'ọnụ